isendịrị m direct message sị m ee na ya na-anụ outside Nigeria ka anyị wee nweta pepa anyị na na na enwe ife eji ka ife o ji ịnụ nwaanyị be anyị eme onwe ife nwaanyị be anyị enyenwu anyị na ya na-anụ outside Nigeria ka anyị wee nweta pepa anyị na onwerọ ife anyị emenwu fa e na na onwerọ anyị enyenwu fa ma anyị enyenwu fa akwụkwọ ya nya webe m na fa ya na-anụ ụmụ nwaanyị obodo na ka fa wee nweta akwụkwọ fa na onwerọ ife uru anyị abara fa ekwa na onwerọ uru nwaanyị igbo ya abalụ gị bido mark ya tata i send message ya wee gụba that gụba six feet iwute ife nwaanyị obodo ya eme gị ị bụrọ man ma ị bụrọ man enough because ị bụ man enough ị ma chekwudo nwaanyị obodo ka i wee nweta akwụkwọ to start with ama m ndị nwetasịrị akwụkwọ obodo without ịnụ nwaanyị obodo ọ bụrọ iwu na nwaanyị obodo ga-enye gị akwụkwọ gị yes ma ọ bụrụ na ị maara that is na ị- na ị maara ife ị na-eme nwaanyị obodo nwere ike inye ọ bụrọ sọ only nwaanyị obodo nwere ike inye gị akwụkwọ ị ya enweta akwụkwọ gị even without nwaanyị obodo ka m gwazie ya agwa and nwaanyị igbo ị sị na onwerọ uru nwaanyị igbo ya abalụ gị ekwa na onwerọ uru nwaanyị igbo ya abalụ gị nọọ anụmanụ nwaanyị obodo ya abalụ gị uru nekwa gị na motorcycle nekwa gị na motorcycle ọkwa ịfụ tata ide tata ide message send direct message dee ife a jee na na date i bidozie na wee gụba ya akwụkwọ nwee ike enweta kwa ike enwetakwa since ị nọ obodo inwetabeghị the akwụkwọ ịchọ ka o nweta iwere wee nweta akwụkwọ gị ike enwetakwa the akwụkwọ o ị nwetebekwa the akwụkwọ kawakwalụ ka ị nweta the akwụkwọ then after akwụkwọ a ị nwetasie ya ị maziala ife ọzọzi sozienu ejiri bụ ogwu- agwụ ya onye ọcha ị nwetasie akwụkwọ a ị maziala ife ọzọ sozienu ebe ọ bụ na i believe na nwaanyị obodo ga-enye gị akwụkwọ ọ ndị isi fa na-ada arụ ọrụ na-echekwudo nwaanyị obodo ka o nye fa akwụkwọ nwaanyị obodo nye ya akwụkwọ o si ụzọ ọzọ wee wee wee tipịa gị nwaanyị obodo nye gị akwụkwọ o si ụzọ ọzọ wee ta- that is, wee me that is, memina ndụ gị dị na ndụ gị n'iyi i che na ọ marọ na akwụkwọ ka iji wee bịakwute ya ọ ma na after everything na akwụkwọ a ka ị chọrọ n'aka ya yes o wee plan o wee plan ọ rụsie maths that is, wee lụọ yi maths were akwụkwọ a nye gị wee rụzie gị maths ee okeke okafọ wetara ya na onwerọ ife mere enu okeke okafọ weta nkiri onwerọ ife mere enu yes mmadụ niile abụrọ ofu o nwere ike with okwu gị a with belief ka ị sị na onwerọ ife nwaanyị igbo nwere ike imere gị na onwerọ ife nwaanyị igbo nwere ike imere na ndụ gị is with that your belief belief na ọ fanwa bụ ife ya emere ya everything nye gị akwụkwọ nke gị abịazie dị iche ịmalụ nke gị abịazịa dị iche akụkọ gị adịzịa iche n'ebe nwaanyị obodo anyị tụọsụ nwaanyị enye ya akwụkwọ ekwa o nye gị akwụkwọ nye gị ọnwụ gị otu a ka o si nye gị akwụkwọ nye gị ọnwụ gị nye gị ọdịda gị jee maka ya tata anyị kwuru ife a sị na o nwere ife uru na o nwere uru nwaanyị igbo ya abalị gị a anụmanụ ka ị bụ ife ị bụ bụ ewu ọfịa ndị ife ị bụ bụ onye eliri eli nwaanyị obodo eligo gị and ọ ya eli gị liluo gị n'isi make sure na o li gị liluo gị n'isi liluo gị to six feet before i wee mara ife because ikpu gị ikpu gị isi n'ikpu nwaanyị obodo iji ele na onye ka i ji wee pụta wee delu message nwe ife i ji nwaanyị igbo eme ekwa nwaanyị igbo bụkwa mma gị nwaanyị igbo bụ nwanne gị nwaanyị o nwere ife i ji nwaanyị igbo ebe na nwaanyị obodo nyere gị akwụkwọ bụzi heaven and earth gị otu a ka i si wee bụrụ onye eliri eli n'obodo ụmụ anụmanụ ka m gwa gị ọ bụ na ịmara ịmara ya ọ bụ na ịmara ịmara ya tata because akwụkwọ nwaanyị obodo nye gị bụ starting of your downfall because n'isi ya anara arụ ọrụ anụmanụ